Landirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani ma program osiyanasiyana tipangeni like share videoyi komanso subscribe osayiwalaso kupanga share video yathuyi. Wina aliyense akumati akakhala pansi kumaganizira ndi nkhani yomwe ikhala kuti ikutipweteka mutu kwambiri ndithudi ndiye sitikufuna kuti ifeyo tidzapezeka kuti azidzakhala kuti atibera tilowenso kawirinso m'chigawo chomaphedwa, chomati kuti kapena tisayankhule zakukhosi kwathu, tiziopa kuti atipha, tizilephera kutchula maina omwe timafuna kuwatchula tiziopa kuti atipha, aa sitikufuna zimenezozo ayi, tikufuna kuti ifeyo tikhale mmene timakhalira, ufulu umene anabweretsa a Bakili Muluzi pamodzi ndi anzawo a Kamlepo Kaluwa ndi a Chakufa Chihana, ufulu umenewo tikufuna uzipitirirabe basi kutsogoloku. anali ndi umboni wa mgwirizano anali malemu Saulos Chilima yekha? Ili funsoli ndalifunsa likuoneka ngati kuti mwina mfunso lokhweka kuliyankha komanso likuoneka ngati mwina kena timaliona ngati kuti ndi funso lopusa. Ineyo ndikufunsira pa zifukwa zokuti pakali panopo nkhani imene tikukamba ife mkamwamkamwa pakali pano ndi imene yokhuzana ndi chisankho chimene chikubwera pa 16 September and chisankhochinso chili ndi zina zosamwisa zina zimene zikupezeka kuti enafe zikutiimika mitu tikumati tikakhala kulingalira kuti kodi chisankho chiyenda bwanji. Zinthu zosamwisa kapena ndinene kuti kapena mwina mavuto ena amene alipo mu chisankho chimene chikubwerachi ndiye tili ndi oyambirira ndiye tili ndi mec chair Annabel Mtalimanja. Vuto nambala 1 limenelolo limene tili nalo ife. Vuto nambala 2 ndi limene likunena kuti akuti kugwiritsidwa ntchito matchini a Smartmatic. Vuto nambala 3 ndi limene likunenedwa kuti akuti sakufuna kuti mu system ya mec anthu uh, azipani zosusa boma kuti akathe kukaonamo. Mavuto amenewawa akuoneka ngati ndi okhweka koma ndi mavuto akuluakulu kwambiri and ndikudabwa nawo anthu amene ali osusa boma ngati ma leaders of opposition ali chete khale kuyang'anira mavuto ngati amenewa kodi nkumafunsa funso kuti kodi cholinga chanu ngati akunena kuti asogolere ndi Annabel Mtalimanja chisankhochi ayendese ndi iye Annabel Mtalimanja ni mwana wa John Tembo yemwe mukuziwiratu kuti iyeyo ndi wa mcp kale kodi chisankho chimenechi angachiyendese bwino? Kodi tiyerekeze mutakhala kuti mwayambana ndi mwana wa mfumu nde mwayambana ndi mwana wa mfumu uja ndiye anene kutiso mulandu uja ukaweruzidwanso kwa amfumu ake omwewo amene azikaweruzanso ndi amfumu omwewo mwana wawo amene mwayambana nawo muli ndi chikhulupiriro choti ula- mulandu umene uja ukaweruzidwa bwinobwino ukakhala ul- mulandu okukomerani inuyo yankho lipezeka kuti mlandu umenewo sungakomere munthu winayo ayi, ngakhale mwana wa mfumu uja atakhala kuti walakwa chotani, sizingatheke, mlandu sungamukomere ayi. Limenelo ndi limene tili vuto tili nalo nambala wani, Annabel Mtalimanja, ndi amene akupezeka kuti tikuona kuti ndi vuto lalikulu. Vuto nambala 2 ndi limene ndakamba ife la lonena kuti akuti tigwiritsa ntchito powerengera chisankho matchini a simatimatiki. Pofunsa mafunso omwe ati kuti kodi nthawi ya mbuyo yonseyi timawerengera chisankho kuzera pa manyo, kodi anthu amene amawerengera nthawi ya mbuyomo anali anthu opanda nzeru kapena chili ndi nzeru chimatchinicho? kumazifunsa chonchi koma zonsezi ndi njira zimene ili imene akufunitsa kugwiritsa ntchito a mcp ndi cholinga choti athe kupambana chisankhochi asasiye malinga ndi nyasi zimene apanga iwo m'boma. malinga ndi mmene aliwonongera boma akuziwa kuti bomali kuti alisiye ndiye kuti kusogolo kukhala milandu yochuluka ndiye abwera ndi ma, ma strategy awo amene akufunisisa kuti cholinga choti asachokemo mboma muja akhale mboma mu apitirize kuononga ndi kuzunza amalawi vuto nambala 3 limene likunena ifelo ndi limene linena kuti akuti sakufuna kulowa mu system ya meki akususa boma ndiye tikupezekanso kuti amene ali a opposition aja ali chete kumangoyang'anira ma leader of opposition aja ali chete kuyang'anira sono nkumaganiza kuti kodi muli ndi lingaliro loti ngati akunena kuti system yo musalowedwe musayang'anidwe kuti muli chani ndiye muziti kuti tikupita ku chisankho chisankhocho mukuyembekeza kuti mukapambana chisankhocho kapena mukuwapangira a mcp chisankhocho ndiye funsoli labwera pa njira yoti Nkhani imeneyi tiiponyere kwa anzathu amene anapanga nawo mgwirizano. Akuluakulu amene munapanga mgwirizano ndi mcp, tikufuna tidziwe kuti kodi umboni weniweni wa mgwirizano unali ndi malemu Saulos Chilima? umboniwo unali ndi malemu saulos chilima yekha inu simumaziwa china chilichonse kodi ngati simumaziwa china chilichonse chimene chinakupangisani nchiyani kuti mulowe nawo mu mgwirizano chifukwa munayenera kuti nanso muziziwa kuti kodi mu mgwirizano muli zotani ndiye malinga ndi kuti malemu saulos chilima anatisiya timayembekezera inuyo kuti mutamva zonsezi zimene zanenedwazi zikuti eh, kugwiritsidwa ntchito ya smartmatic eh, anabelo mtalimanja asogolera eh, akuti kulibe auditing zinthu ngati zimenezo inu amene munapanga mgwirizano munayenera kukhala pansi ndi kugwirizana kukambirana amene munapanga nawo mgwirizano mcp munayenera mukhale pansi mugwirizane kuti kodi akuluakulu eh, bomali kuti libwere mboma tinapanga mgwirizano Ndi sizoona zoti zinthu tinachita kusonkherana ngati mmemo kupezeka kuti wina akaphangire, akakakamire kukhala ngati kuti ndi za iye yekha ayi. Munayenera inuyo kungoyambira a Mayi Joyce Banda kubwera inuyo a Enock Chihana tinene kuti a Enock Chihana. Munayenera inuyo kunyamuka ndi pamodzi ndi a utm akuluakulu a utm nanga Saulos Chilima sanamwalira? Munyamuke mupite ku khoti nkhaniyo mukayisume kuti ifeyo sitikumvana nazo zimene zikunena achani zikunena a mec plasinso munthu amene anasankhidwa kuti ayendetse chisankho ndi wachani ndi wa mcp komanso akukaniza kuti tisapange auditing. Zinthu ngati zimenezi munayenera inuyo mupite ku khoti mukasume. Chisankho chiyime kaye chisapitirire ayi. Nkhani imene mpakana itasovedwa. Chifukwa chinthu chimene chi munachita kusonkherana si zoona zoti munthu mmodzi akachitenge chinthu chija kukhala chache yekha ayi. Si zoona ayi. A mcp sanayenera kuti akachite control mgwirizano paokha aah. Mavoti analowa pamenepo ndi a nonse. No matter kuti iwo chabwino analowapo ambiri koma ngati chinthu munasonkherana, kampaniyo ndi imodzi, simunayenera kuti inuyo mungokhala pansi nkumayang'anira ayi. Tikukupemphani a Mayi Joyce Banda kumene muli inuko kamumva audioyi kasimumva, chonde muimvese audioyi Inuyo ndi a Enock Chihana pamodzi ndi akuluakulu a utm pitani ku khoti mukanene kuti ife pali zinthu izi izi sitikugwirizana nazo kuti tikafike ku chisankho kuti chisankho chichitike tisana tisanaunikire bwinobwino ayi. Ndiye pa chifukwa icho chisankho chiyenera kuti chiimikidwe mpakana kufikira nkhani izizi titamaliza kuzikambirana. Kusiyana ndi kuti mukangopita mukangolowa inuyo kupita ku chisankho popanda kuona choona choona chenicheni kuti kodi anzathu muje m'machinimu muli chani koma nanga Annabel Mtalimanja akumukakamira chifukwa chani munayenera kuti musikimize zimenezo muzione bwinobwino inuyo musanapite ku chisankho osati kungokhala chete yayi tikunenatu kwa inuyo amene muli oti muli akuluakulu amene munapanga nawo mgwirizano wa tonse alliance sitikunena kwa leader of opposition ayi leader of opposition tipita ku gawo lake koma kumbali ya inuyo amayi banda sogolerani gulu asogolereni a Enock Chihana ayitaneni mukambirane mukhale pansi mukambirane mupite ku khoti nkhaniyo ipite ku khoti chifukwa pamene zafika apapa apa palibe chiyembekezo amalawi akuvutika amalawi akuzunzika and inuyo amayi Joyce banda mukuona amalawi mmene akuzunzikira inu ndi amene mukuwamangira zinyumba amalawi akuvutika amalawi akus, akudya zinthu zosayenera kuti azizidya ndiye pa zifukwa ngati izi munayenera kuti mukonze zikoli anthu inu ndi amene munapezeka kuti munathandiza munathandizirana kuti boma lipite mu- chise- i mcp ipi- lipite mboma and lero lino atenga chi- boma lija kukhala paokha tikachoka pamenepopo tipite ku gawo la eh, leader of opposition a leader of opposition inu a george chaponda chonde musangokhala chete iyayi yankhulaniponi kumene tikupitaku musaone kuti ngakhale kuti anthu enanu mwawinawina a, a, a dpp awinawina ma primaries ndiye muziganiza kuti kuchisankho kucha upresident ndi kuti zizayenda chimodzimodzi ayi Ngati anthu akukakamira Simatimatiki, kumkakamira Annabel Mtalimanja, kukakamira kuti musachite audit, zimenezo ndi zinthu zimene zingakulepheretseni inuyo kuti mukathe kukapambana ku chisankho and ndi zimenenso zingapezetse, zingapangitsenso kuti inuyo mupeze mwina aphungu ochepa chifukwa chokuti iwowo zinthu zaku, zizidzadzera muti, mmaku, mmatchini amenewo a Simatimatiki. inuyo munayenera kuti muyankhulape muyankhulepo a George Chaponda kapena inuyo munayenera kuti a George Chaponda munyamuke mukapeze akuluakulu amene anasogolera mgwirizano anapanga nawo mgwirizano amayi Banda eh, kuzabwera Enoch Chihana ndi kuzabwera ndi ame- akuluakulu aku UTM popeza a Chilima anamwalira Mukambirane nawo kuti kodi pamenepa tipanga bwanji? Musakalowe ku chisankho pamene mukuziwa kuti kuli matchini a Simatimatiki kapena mwina akukaniza auditing ayi musakalowe kumenekoko mudikire kuti zimene zonsezo zitakonzedwa. Munthu asamachite makani kuchita kukakamira akuziwa kuti Simatimatiki yabweretsa mpungwepungwe maiko osiyana ambirimbiri ndiye ikakhale yopambana chifukwa kuti yakafika ku Malawi. ku malawi kuli anzeru amtundu wanji popeza mayiko ena ndi enawo ndi amene ali ngati otukuka eh? ifetu sitikufuna kuti tikhale ndi maulamuliro amene akuchitika ngati ku zimbabwe kapena ku rwanda ayi ifeyo ndi amalawi sitingalole maulamuliro ngati amenewo ayi sitingalole kuti tizipanidwa ayi ifeyo tinamasulidwa kale tinalowa mu ufulu wa demokalasi ka- akalekale sitingalole kuti tizipanidwa ayi tiyenera kuti ifeyo timasulidwe basi. Sikuti tikapezeke kuti izikabwererano one party, one party system imene tinkazunzika ndi nthawi ija ndi Kamuzu Banda ndiye akayibwerese a Chakwera chifukwa choti a- a- a- asogolera mgwirizano aa sizoona iyayi ifeyo tikufuna tikhale mmene tinkakhalira mwa ufulu nthawi yambuyomo osati tizipezeka kuti kumaphinjika, tizilephera kumayankhula, mmene akuchitidwa anthu kumanyongedwa mwazizizi, pa 5 years yokha iyi kumaphedwa akulu akulu, ma vice president awiri mcp kuwapha, ma vice president awiri, zoona zimenezi, nthawi yambuyo yonse iyi, azitsogoleri amantha yambuyowa samalephera kusemphana ndi a ujeni awo ma vice awo, koma palibe sikumakhala ganizo loti aphe ayi chifukwa tinali munyengo ya demokalase, tangoonani lerolino. kungopezeka kulowa tonse alliance nyengo ya democracy ija tachoka akukwanisa kumakapha ma, ma vice president kupha Sa- Sidik Mia kutembenuka kukamupha Saulos Chilima ndi anthu ena ndi ena onse amene kuwapha phatikizapo first lady wakale nanga zimenezi ndi zabwino zimenezi si zabwino ya tiyenidi a Malawi tikhale pansi inu akuluakulu khalani pansi mukambirane kuti pakali pano mmene zikuvuta ndipo pali ma CSO amene azipereka kuti muthandizane nawo pali ma CSOs amene azipereka kuti muthandizane nawo pakali panopa ku nkhani yoti muchose Smartmatic muchose Annabel Mtalimanja komanso mucho, muwauze kuti mupange auditing ma CSOs a, azipereka alipo ndipo sizingavute inu tangopitani inuyo kwa ma CSOs ndikukambirana nawo inuyo tinena a Enoch Chihana amayi Banda ndi a, a, a ku UTM pamodzi ndi a George Chaponda tapitani tapezani ma CSOs azipereka kale muthandizana nawo mumvana nawo kuti kodi tipanga bwanji kuti chisankho chi- chi- chiyende bwino tibwere kwa eh, tamva kuti a, a John Tembo a, a, a, sorry not a John Tembo eh, tamva kuti ah, a Bon Kalindo ali ndi pologamu yofuna kuchitisa mademo eh, tikukulimbikisani eh, a Bon Kalindo mademo akhaleko koma mademo ake timene timafuna ife mkuziwa kuti pakali pano ndi- vuto limene tili tili nafe ndi limeneli loti akukaniza eh, kuti asacho- asachose Smartmatic kuzabwerayo kuti asakufuna ujeni auditing tikukupemphani kuti mmene anakachitira ujeni Timof- Timothy Mtambo kumaseka maofesi a MEC inunso siku limene lili katasekani ofesi ya MEC ya ku Blantyre mubwerenso ofesi ya MEC ya ku ujeni ya ku Nzu- ya ku Mzuzu chigawo cha kumpoto kayisekeni chabwino ku Lilongwe chifukwa kuti nanga si amadalira kukhapa anthu akupwetekanikoni chimene chofunikira apa pakali panopa chisekani office ya ku Blantyre kasekeni ya kumpoto ndi cholinga choti ab- tikufuna ifeyo kuti Annabel Mtalimanja abwere poyera anene kuti sagwiritsa ntchito Smartmatic komanso anenenso kuti aku- pakali panopa iyenera kuchitika auditing maofesi amene tikukuuzani ya a Bon Kalindo asekedwe mmene amachitira a, Do- a, a, a, a timothy mtambo gulani matcheni kasekeni pa geti lolowera ofesi ya mec ya ku blantyre ngati akufuna chabwino azigwiritsa ntchito ofesi yakuti yakucheni yomwe yaku lilongwe koma ofesi yaku blantyre isekeni makiyi asungeni mu ofesi yaku lilongwe yaku, yaku, yaku, yaku mzuzu nayonso isekeni Isekeni imeneyo ndi ma chain pa gate sekani makiyi wo asungeni kufikila Annabel Mtalimanja abwele alengeze kuti pakali panopa bwelani muchiteni auditing komanso pakali pano Smartmatic siigwila ntchito mpaka atalengeza zimenezo sikuti muwasekelele yayi. Pangeni like, subscribe pano pa Lahir K TV ngati simunapange. Timakupasilani mapologalamu osiyanasiyana kukuziwisani nkhani ndi mmene likuyendela ziko lathu lino la Malawi.